Ré, seo do chéad bhliain mar Uachtarán ar Oireachtas na Gaeilge. Cad é mar atá sé ag gabháil go dtí seo? Tá mé ag baint oiread sin sult as. Ní raibh fhios agam go mbainfinn sult as ach Tá daoine ag ráit liom gurb é seo an tOireachtas is fearr a bhí ann le bliantaí fada agus tá mé ag déanamh go bhfuil baint agam féin leis. An do bharúil? B'fhéidir, mar tá, yeah, dúirt duine amháin liom gur shíl siad go raibh baint agamsa leis mar Uachtarán agus tá mé sásta é a chreidbheáil. Agus bhfuil sé deacair duitse anois a bheith sa ról sin, an áit a mbíodh tusa ar an stáitse, istigh ar na comórtaisí mar a bheadh i gcónaí? Nuair a d'iarr siad orm glacadh leis an onóir seo, agus is onóir agus gradam iontach é, an gradam is mó a thuill mé le mo shaol, le mo shaol, dúirt mé liom féin, crothnóidh mé go mór na comórtais, mar ní raibh bliain ar bith ó thosaigh muid thiar i lár na n-ochtóidí nach raibh mé i mbun comórtais. Ach caithfidh mé a rá nár chrothnaigh mé iad ar chor ar bith go bhfuil mé ag baint oiread sin sult agus spraoi as a bheith i m'Uachtarán agus na dualgaisí troma seo atá orm, dul thart ag bronnadh duaiseanna agus seasamh isteach ag poictiúirí. Á, an-deacair ar fad, yeah. Á, déarfainn beagnach go gcreideann tú do chara mór, Joe Lena. Joe cé? Joe. Á, yeah, magadh ar a chéile atá muid i mbliana. Seo an chéad bhliain riamh ó thosaigh muid Tríocha bliain ó shin, nach bhfuil muid le chéile, agus d'fhág mé leis féin é i mbliana agus chuir sé isteach ar dhá chomórtas, amhrán nua-chumtha agus scéalaíocht, agus bhain sé an chéad áit insa dá cheann. Iontach maith, iontach maith. So tá sé ráite go mbeidh sé leis féin arís an bhliain seo chugainn agus tá mé an-sásta má bhíonn. Agus an síleann tú go bhfuil tusa ábalta níos mó a thabhairt don ról agus an. An síleann tú go bhfuil tusa ábalta níos mó a thabhairt don ról mar gheall go raibh oiread páirt agat san Oireachtas le na blianta? Tá oiread sin taithí agam ar na comórtais, ar na comórtais teanga, mar shampla, scéalaíocht, agallamh beirte, lúibíní agus amhráin nuachumtha, ceithre cinn sin, go háirithe, ó lár na n-ochtóidí, agus tá oiread sin bláthú agus fíneál forbartha i ndiaidh teacht orthu le tríocha bliain anuas. go bhfuil sé dochreidte. Mar shampla, nuair a rinne muidinne an chéad lúibín riamh, bhí muid istigh i seomra ranga le b'fhéidir fiche duine ann. Sin an méid. Anois, na hagallaimh bheirte, b'fhéidir ag an am sin go raibh níos mó ráchairt orthu, but fós bhí muid istigh i seomra ranga le b'fhéidir caoga duine. Déardaoin anseo ag an Oireachtas, faoi dó dhéag, bhí caoga is a hocht páistí. Cáit páirteach in san agallamh beirte faoi dó dhéag. Speisialta. Tá oiread sin ráchairt i ndiaidh teacht air agus bhí muid ann gach céim den bhealach ag baint sult agus is rud a thógann mo chroí go bhfuil an cheird seo, go bhfuil an ealaín thraidisiúnta seo slán anois agus beidh sé á thabhairt ar aghaidh go dtí an chéad ghlúin eile agus an chéad ghlúin eile. Is rud eile a thógann mo chroí. Na daoine a scríobhann an t-ábhar seo do na daoine beaga, tuismitheoirí agus múinteoirí go háirithe, níl creidiúint go leor ag dul daofa, daoine a scríobhann ábhar do na daoine beaga seo, daoine a chleachtaíonn leofa é, daoine a dhéanann feistis agus mar sin de agus a chuireann ar an stáitse iad agus dar ndóighe na daoine beaga féin mar tógann sé crógacht dul ar an stáitse os comhair daoine. Agus nuair a fheiceann tú iad faoi, faoi bhun naoi mbliana déag d'aois, faoi dó dhéag, faoi chúig déag, faoi ocht déag, deacair agus thar a bheith speisialta go bhfuil siad sásta agus ábalta é seo a dhéanamh. Bhuel, tá deireadh na seachtaine ag teacht tharainn anois. Bhfuil tú ag súil anois don bhliain seo chugainn arís? Tá mé ag súil leis. Crothnóidh mé é seo, caithfidh mé a rá, mar bhain mé oiread sin sult as. Agus, ach ag an am chéanna, tá mé ag súil le bheith ar ais i mbun agallaimh bheirte agus lúibín arís ar an bhliain seo chugainn. Agus cé go mbím ag magadh air go mór, gan stad, crothnóidh mé mo shean-mhate, crothnaím é, agus beidh muid ar ais le chéile ar an bhliain seo chugainn. Galánta. Go raibh míle maith agat. Go raibh míle maith agat féin, a Bhrídín.